Heileoigí! Fáiltigí chuig mo phodcast, mo phodcast nua! Podcast deich nóiméad a bheidh i gceist mar sin an teorann ama is mó atá ag TikTok, mar sin bhí mé ag iarraidh podcast a chruthú le fada an lá agus i gcónaí cruthaím leithscéalta dhom féin, níl an trealamh ceart agam, níl an t-am agam. Ach tá roinnt trealamh agam. Tá tá deich nóiméad agam ar a laghad gach seachtain, mar sin shuí mé síos anseo ar maidin agus seo é mo phodcast. Mar sin, má tá tusa ag scrolládh ansin ar TikTok, tóg cúpla nóiméad liom. Agus is féidir linn an deich nóiméad seo a chaitheamh ag labhairt Gaeilge. Cén plean atá agam? Níl plean agam. Níl plean. Níl aon phlean agam, plean dá laghad agam, níl focain brógaí agam faoi láthair. Bhuel, tá brógaí agam ach eh, níl mé ag caitheamh brógaí faoi láthair. B'fhéidir go gcruthóidh mé Onlyfans don cineál content sin ach sin níos faide ar aghaidh. Ach bhí mé ag iarraidh an podcast seo a chruthú, b'fhéidir go bhfuil tusa ar an mbealach istigh go dtí an obair, b'fhéidir go bhfuil sos lóin faighte agat agus tá tú ag iarraidh níos mó Gaeilge a chloisteáil. Fan anseo, is féidir leat Gaeilge a chloisteáil. Gaeilge chruinn nó maith a bheidh ann? No, no, no. Tá tú san áit mícheart dó sin. Ach Gaelscoilis a bheidh ann. Meascán den Bhéarla, den Ghaeilge. Feicfimid. Mar a dúirt mé, níl plean agam. Níl plean agam. Ach tá mé anseo ar maidin. i lár na Lichtinstéin, i m'aonar, agus caithfidh mé a rá, tá sé sách uaigneach dom le bheith amach anseo. Tá mé amach anseo le cúpla seachtain anuas agus gan amhras bíonn sé deacair mar, Níl aon Ghaeilge le fáil, níl aon focain Éireannaigh amach anseo ná bac le Gaeilge. Bheadh mise sásta dá mbeadh just Éireannach nó dhó amach ansin agus a bheadh sásta labhairt liom. Bíonn sé deacair mar Éireannach, sílim, bogadh thar lear agus nach bhfuil tú. in ann aithne a chur ar dhaoine i gceart agus rudaí mar sin, bíonn sé deacair agus mar sin bhí mé ag smaoineamh nach mbeadh sé go deas dá mbeadh an deis agam níos mó Gaeilge a labhairt agus b'fhéidir Gaeilge a labhairt liom féin mar bím ag labhairt liom féin an t-am ar fad, i nGaeilge, i mBéarla, píosa beag Gearmáinis más féidir, mar sin cén fáth nach mbeadh mé in ann deich nóiméad a chaitheamh ag labhairt Gaeilge leis an camera agus liom féin? So tá mé anseo á dhéanamh sin, tá mé sásta le bheith a dhéanamh sin agus le cúnamh Dé beidh duine éigin amach ansin agus is féidir go mbeidh siad ag baint sult as an podchraoladh seo. Mar a dúirt mé, níl plean agam an dhéanfaidh mé fotheidil ar na físeáin seo, níl fhios a'am, níl fhios a'am i ndáiríre. Tá, bím ag smaoineamh, no, Tá mé ag smaoineamh faoi fotheidealú le cúpla seachtain anuas, mar sin an cineál fear atá ionam, bím ag smaoineamh faoi rudaí mar sin. Agus gan amhras, tá mé anseo i Lichtinstéin, tá mé ag iarraidh níos mó Gearmáinis a fhoghlaim, sa chaoi gur féidir liom labhairt le daoine, sin an cineál príomh, príomh sprioc atá agam, a bheith in ann labhairt le daoine. Ach. Rud a thug mé faoi deara faoi na subtitles, na undertitle mar a déarfadh lucht na Gearmáine, ná níl a fhios agam mar tá mé ag iarraidh feabhas a chur ar mo Ghearmáinis agus tá mé ag breathnú ar an teilifís agus gan amhras anseo tá an teilifís as Gearmáinis, creid é nó ná creid é. yeah, I'm as shocked as you are ach tá sin iontach cabhrach mar caithfidh mise suí ansin agus iarracht a dhéanamh éisteacht leis an Ghearmáinis agus iarracht a dhéanamh piocadh suas ar pé rud atá á rá ag na daoine ar an teilifís. É sin ráite, bíonn sé deacair. go háirithe le Teilifís na Gearmáine, mar I don't know if you've seen German television, níl sé go maith, an cineál craic a bhíonns ar siúl acu, Bauersucht Frau, feirmeoir atá ag, ag, no, feirmeoir atá, feirmeoir atá sa tóir ar bhean, sin an t-aistriúchán ceart ar sin, agus. Tá sin craiceáilte. Agus chomh maith leis sin, tá Shopping Queen acu, tá sin ina chlár mór le rá anseo, tá an-éileamh ar an chlár sin. Agus an rud atá i gceist leis sin ná téann mná amuigh ag siopadóireacht, tá cineál dúshlán siopadóireachta i gceist agus bíonn fear éigin just ag spochadh as gach rud atá á chaitheamh acu, á cheannach acu, á dhéanamh acu. Ach tá daoine go hiomlán tógtha leis an chlár. Ach fós féin, bíonn mise ag breathnú ar an stuif seo sa chaoi gur féidir liom feabhas a chur ar mo Ghearmáinis agus a bheith ag éisteacht le níos mó Gearmáinis. Ach níl aon fotheidil ar an teilifís, gan amhras. mar labhraíonn gach duine anseo Gearmáinis so níl gá le fotheidil a dhéanamh ar an stuff. Ach tá muid ag breathnú ar shraith ar Netflix faoi láthair darb ainm Dark agus is as an Ghearmáin an tsraith seo agus tá sé déanta sa Ghearmáinis agus tá gach duine ag labhairt Gearmáinis. Fair enough. Ach tá muid ag baint úsáid as na subtitles i mBéarla agus tá mise ag ceapadh nach bhfuil mé ag fáil an cineál benefit, céanna as a bheith ag éisteacht le Gearmáinis agus a bheith ag léamh na fotheidil, mar bím ag léamh na fotheidil amháin, sin an méid atá ar siúl agam, níl mé ag éisteacht le haon Ghearmáinis ag iarraidh piocadh suas ar na focail nó aon rud, tá mé cineálaí leisciúil anois ag ag léamh na fotheidil. Mar sin, níl 's agam cé chomh cabhrach is atá fotheidil agus duine ag iarraidh teanga a fhoghlaim. So má tá tú ag breathnú air seo go fóill, uimhir a haon, fair play dhuit. Uimhir a dó, má tá tú ag breathnú air seo agus tá mé tar éis fotheidealú a dhéanamh ar an bhfíseán, fair play dhom féin mar tá mé tar éis deich, deich nóiméad de físeán atá i gceist ach tá i bhfad níos mó i gceist leis sin. Tá's ag gach duine a chruthaíonns ábhar ar TikTok, pé ábhar i nGaeilge, tá daoine ag súil le fotheidil i mBéarla an t-am ar fad. So b'fhéidir. I'll stick it to the man inniu. B'fhéidir nach ndéanfaidh mé aon fotheidealú ar an bhfíseán seo, ar na podcasts deich nóiméad seo. B'fhéidir. B'fhéidir this is my way of sticking it to the man. Sasanaí amach, tá an físeán seo gan aon fotheidealú. Now that's gangster. Agus, yeah, sin an cineál. rudaí a bíonns mise a smaoineamh air agus yeah tá mé ag foghlaim Gearmáinis tá sin ag dul ar aghaidh alright tá sé deacair ceann de na mórteangacha a fhoghlaim caithfidh mé sin a rá tá meon difriúil ag muintir na Gearmáine ó thaobh an Ghearmáinis de tá siad ag iarraidh cosúil le muintir na Fraince tá mé ag ceapadh tá siad ag iarraidh go bhfuil tusa in ann Gearmáinis cruinn a labhairt Ón tús, níl aon spás anseo do dhaoine atá ag iarraidh, nó atá ag déanamh iarracht, an teanga a labhairt. Sin nós anseo, ok? Caithfidh tú a bheith leaindeáilte le Gearmáinis, otherwise tá muid a' filleadh ar ais ar an mBéarla. Agus sin an chaoi a oibríonn sé. Sin an chaoi a oibríonn sé anseo agus. Cuireann sin frustrachas orm anois is arís, mar bím ag iarraidh iarracht a dhéanamh agus a bheith ag labhairt le daoine, mar sin an chaoi a fhoghlaimíonn tú teanga, aon teanga, caithfidh tú cleachtadh a dhéanamh air, cosúil le haon teanga. Ach bíonn sé deacair nuair a labhraíonn mise Gearmáinis agus filleann siad ar ais ar an mBéarla. Man, that cut you deep! Ach ar an lámh eile, an lá cheana, bhí mé amuigh ar siúlóid in aice leis an Réin, tá muid in aice leis an Réin agus bhí mé amuigh ar siúlóid agus bhí, bhí mé i mo shuí ar bhinse éigin just ag breathnú ar an Réin, ag ligean mo scíth.

Sílim go bhfuil tú sean agus ar scor. Níl 's agam, níl 's agam ach b'fhéidir nach aon rud a rá a thuilleadh. Fuck. Anyway. Bhí an bean seo, tháinig an bean seo chuig an binse agus dúirt sí, an féidir liom suí anseo? Bhí sí ag labhairt Gearmáinis gan amhras agus bhí an tuiscint agam ar an méid a dúirt sí, a bhí ráite aici agus dúirt mé, gan amhras, féadann tú suí ansin agus thosaigh sí ag labhairt faoin aimsir. so tá an cineál vocab sin agam sa Ghearmáinis, so thosaigh mé ag labhairt ar ais léi. Agus thug mé faoi deara nach raibh Gearmáinis mar chéad teanga aici mar bhí cineál blas, blas ar a cuid Gearmáinis. Agus ansin thosaigh sí ag cur ceisteanna orm maidir le Carbh as mé fhéin agus rinne, you know, rinne mé an t-aon cineál regret atá agam, rinne mé an rud a bhíonns mise ag tabhairt amach do dhaoine faoi ná rinne mise, dúirt mé hey ní as an tír mé, níl mórán Gearmáinis agam so ach ansin dúirt sí hey ní as an tír mé ach an oiread, is as an tSeirbia mé, chomh luath is a dúirt sí gurb as an tSeirbia í. Agus seo liom, bhí a fhios agam cén cineál daoine atá sa tSeirbia. Bíonn mise ag rá le daoine an t-am ar fad, má tá an deis agat dul amach ansin agus a bheith, má tá an deis agat dul amach ansin agus cuairt a thabhairt ar an tSeirbia, déan é. Seo iad grúpa de na daoine is fearr ar domhan. Tá siad an-chosúil le muintir na hÉireann ó thaobh you know tá siad ag iarraidh craic a bheith acu, is breá leo a bheith ag ól, tá siad ag iarraidh an cultúr agus an tír a thaispeáint duit an t-am ar fad agus tá sin go hálainn, tá sin, i mo thuairim féin, tá sin go hálainn. Agus. Shuigh mé ansin agus bhí mé, thosaigh muidne ag labhairt agus bhí sí ag insint dom gurb as an tSeirbia agus bhí idir mo broken Gearmáinis agus mo Sheirbis briste bhí muid in ann comhrá a bheith againn agus bhí sin go deas. Ní raibh sí ag iarraidh mé a cheartú, bhí sí ag iarraidh a chloisteáil an méid a bhí le rá agam agus bhí mise ag iarraidh a chloisteáil an méid a bhí le rá aici agus de réir a chéile Dúirt sí go raibh aithne aici ar athair Giovanna, an cailín, agus bhí sin go deas. Bhí sin go deas. So that was a big W domsa an tseachtain seo ó thaobh an Ghearmáinis de. Bhí mé in ann comhrá a bheith agam le duine éigin. Hey, Gearmáinis briste, is fearr Gearmáinis briste ná Béarla cliste. Is fearr aon fucking teanga ná an Béarla. Mar níl an cineál, níl an cineál attachment sin againn don Bhéarla agus níl an cineál attachment sin feicthe agam ag éinne don Bhéarla, fiú muintir na Sasana, ní bíonn siadsan míshásta nuair nach labhrann tú Béarla geit. Sílim, sílim, you know, agus níl ach aistriú agam, sílim, go bhfuil an méid sin leaganacha Béarla amach ansin, an méid tíortha a labhraíonns Béarla agus a labhraíonns Béarla ar bealaí difriúil, tá na Meireacánaigh, muintir na hÉireann, unfortunately, muintir na Breataine Bheaga, muintir na hAlban, tá Béarla á labhairt i gach ceann de na tíortha seo, an Afraic Theas, tá Béarla ar fud fad na cruinne, ach. nuair a labhraíonns duine éigin Béarla, ní bíonn sa, like, bhí mé ag rá ansin, like, nuair a labhraíonn mise Gearmáinis, filleann siad agus cloiseann siad nach bhfuil an Gearmáinis mar an céad teanga agam agus níl mo Ghearmáinis chomh cruinn sin, filleann siad ar ais ar an mBéarla. Agus den chuid is mó den am, ní bíonn an Béarla atá acu go hiomlán cruinn. Ach ní bhíonn mise sásta sin sin a rá, hey,

Ní bhíonn mise ag ceartú daoine maidir leis an Bhéarla de. Tá cara eile de mo chuid agus is as an tSeirbia í ó dhúchas agus ní, deireann sí nach bhfuil mórán Béarla aici ach tá Béarla iontach aici. Bíonn daoine, an rud a tharla ná bíonn daoine ag spochadh asti sa scoil agus áiteanna eile faoin Bhéarla atá aici ach tá, Tá Béarla aici. Tá sí in ann gach rud a a deirim mise a thuiscint. Ní bíonn sa aon fadhbanna aici ach bíonn daoine ag spochadh asti so mar sin níl an muinín aici le bheith ag labhairt i mBéarla an t-am ar fad. Ach idir an Béarla atá aici, an tSeirbis atá agam agus an Ghearmáinis atá agam we can make it work. Agus sin é, sin, sin an príomhsprioc atá le teanga, cumarsáid a dhéanamh le duine éigin. Sin an príomhsprioc ach you know tá daoine thar a bheith attached don chruinneas, is breá le daoine an cruinneas, gramadach agus rudaí mar sin, is breá leo an ghramadach amach anseo. Tá sé cineáilín aisteach dhomsa, cé, like, cén cineál daoine atá just chomh tógtha le gramadach? Gramadach. Tá an ghramadach leadránach, níor shuigh mé i rang Gaeilge riamh agus nuair a thosaigh an múinteoir ag labhairt faoin ghramadach i m'intinn cheap mé 'oh lads, what a day, what a day atá amach romham'. Tá muid ag plé an ghramadach. What? No. An smaoiníonn aon duine mar sin? Ní cheapaim. Ní cheapfainn é. Ach yeah, sin an méid uaimse i ndáiríre. Tá, bhí mé ag iarraidh podchraoladh deich nóiméad a dhéanamh agus is léir gur cúig nóiméad déag atá i gceist. Céard a dhéanfaidh mé leis an podchraoladh seo? Níl clú agam. Níl clú agam, i ndáiríre. Níl 's agam cén uasmhéid atá ag YouTube ach bhí mé ag iarraidh é seo a dhéanamh. Bhí mé ag iarraidh rud éigin a chruthú atá níos faide ná nóiméad nó dhó agus ag iarraidh just níos mó Gaeilge a labhairt, i ndáiríre, ag iarraidh níos mó Gaeilge a labhairt. Tá mé ag déanamh ciorcal comhrá ar líne agus rudaí mar sin agus tá sin iontach ach. Sin uair amháin in aghaidh na seachtaine, agus ceathracha nóiméad atá i gceist, agus nuair a chríochnaíos an ciorcal comhrá, bíonn fonn orm níos mó cainte a dhéanamh. Bíonn mise ag labhairt liom féin ar aon chaoi. Bíonn mé ag labhairt liom féin ar aon nós. Bíonn Johanna buartha fúm mar nuair a théims amuigh ar siúlóid liom féin, bíonn mise i mbun díospóireachtaí fíochmhara. oh, just deep in the debates maidir le rudaí difriúil agus bheadh mise amach ansin ag spaisteoireacht agus mo lámha ag bogadh, like just ag iarraidh an ugh an pointe a dhéanamh a dhaoine uaisle ach yeah bíonn sí buartha fúm mar an cineál fear atá aici ná go mbeidh daoine eile ag breathnú orm agus ag ceapadh go bhfuil mé craiceáilte.

Tá mé ar bís faoi sin. Just rinne mé é sin dom féin anois, an conradh sínithe. Em. Yeah. Sílim sin an méid é. Bím amach ansin ag spaisteoireacht, ag labhairt liom féin an t-am ar fad agus yeah, an fear atá ag Johanna ná go mbeidh daoine ag ceapadh go bhfuil mé craiceáilte but.

Friends agus Big Bang Theory. An cuimhin leat na cineál gearrchláracha a bhí ar siúl ar an teilifís? Simpsons freisin. Ní raibh ort ach fiche nóiméad a chaitheamh, leathuair an chloig má tá tú, más rud é go raibh tú ag breathnú ar RTÉ nó rud éigin mar sin. Agus ar an drochuair, bhí mise ag breathnú ar RTÉ agus mé i mo leaid óg. Bhí TG4 ann ach. You know, céard atá ar siúl le TG4, ach rinne siad an-, hey. Rinne TG4 é, é sin ráite, TG4, rinne siad an-jab le Electric Picnic. Electric Picnic i mbliana, ní raibh mé ann, bhí chuile dhuine ann, chuile dhuine ar mo TikTok, ar mo Instagram, bhí siad ann, agus an áit fucking plódaithe do Kneecap. Lads, tá an Ghaeilge ar ais! Chuir mé mo chéad físeán a rá go bhfuil an Ghaeilge ar ais toisc go raibh an scannán Chré ag Kneecap, bhí gach duine ag labhairt faoi Kneecap, you know, bhí níos mó scannán, tá, tá níos mó scannán tar éis teacht amach anois i nGhaeilge. Tá an fucking Gaeilge ar ais! Is cuimhin liom nuair a bhí mé i mo leaid óg, bhí mé. Dhá bhliain déag d'aois, ag dul isteach sa chéad bhliain, ag teacht ó bunscoil Bhéarla. Agus mé ag seasadh ansin os comhair Choláiste an Eachréidh i mBaile Átha an Rí, The Fields of Athenry, agus 2008 a bhí ann, bhí an meon ann go raibh an Ghaeilge, an Ghaeilge just i mbun slow death ansin. Bhí daoine amuigh ansin ag iarraidh an Ghaeilge a choinneáil beo agus chosaint a thabhairt don Ghaeilge ach, you know, ní raibh sé ag obair. Ní, bhí daoine just níos sásta an Ghaeilge a, a ligint bás a fháil go deas réidh. Agus is cuimhin liom nuair a shroich mé an, an Ghaelscoil bhí na scoileanna eile a chuir an Gaelscoil, an Gaelscoil, ní raibh an Ghaeilge cool, ní raibh an Ghaeilge cool, ach anois, lads, tá chuile dhuine ag iarraidh Gaeilge labhairt, ho ho ho ho, oh we're back, we're back, tá an Ghaeilge fucking cool amach, tá daoine ag iarraidh, tá, what? bhí daoine ag tabhairt amach nach raibh an Ghaeilge sexy, nach, nach raibh aon mhaitheas leis an Ghaeilge. Ach anois, tá daoine amuigh ansin ag cur TikToks, fucking just ag déanamh podcasts le Russian hats agus spéaclaí gréine ag labhairt as Gaeilge. We are back agus tá mé thar a bheith sásta faoi sin.